uhuruchi ọma nụ o ndị nke m ndị na-esonyere m ya mara unu niile mma ya mara nwoke mma mara nwaanyị mma hmm? ka Chukwu gboo mkpa unu niile gọzie unu n'otu n'otu hmm? ngwanụ n'oge nke ndị Igbo nke taa isiokwu anyị bụ gwam gwam gwam na-atụfughị mgbe ọbụla ka anyị bido nke mbụ ajụjụ nke mbụ na-asị gwam gwam gwam gwa m ihe mere eze ji rachaa ntụ ị mara ya gị etinye ya na ngalaba ebe a na-edenye ihe nke nwa bekee kpọrọ comment section gwa m ihe mere eze ji lachaa ntụ ngwa ka anyị zaa ya ihe mere eze ji lachaa ntụ bụ ube ị mara ube a na-adị eru na ntụ ọkụ ọ na-atọkwanụ ụtọ pụrụ iche ọ ya mere eze ji lachaa ntụ ngwa ka anyị jụkwa ajụjụ nke abụọ ajụ nke abụọ na-asị gwam gwam gwam gwa m ihe kụrụ aka kpam gbaba n'ime ọhịa gwam gwam gwam gwa m ihe kụrụ aka kpam gbaba n'ime ọhịa kedu ihe ọ bụ kedu ihe ọ bụ ngwa ihe kụrụ aka kpam kpọba n'ime ọhịa bụ gịnị a na-akpọ ya ụkpaka ụkpaka ọ ya kụrụ aka kpam kpọba n'ime ọhịa ajụjụ ọzọ bụrụ gwam gwam gwam gwa m otu ibe ji otu ibe ji zuru ụwa ọnụ gwam gwam gwam gwa m otu ibe ji zuru ụwa ọnụ ị mara gị etinye na comment section deba ya ebe ahụ ngwa ka anyị zaa ya otu ibe ji zuru ụwa ọnụ bụ a na-akpọ ya ọnwa ọnwa ọnwa bụ otu ibe ji zuru ụwa ọnụ ngwa ka anyị gakwaa n'ajụjụ nke nke anọ gwam gwam gwam gwa m otu ihe bara n'ala pụtawa ya achịrị ọtụtụ ụmụ otu ihe banyere n'ime ala ya pụtawa ya chịrị ụmụ ọtụtụ ụmụ ya buo ibu gwam gwam gwam gwam otu ihe bara n'ime ala pụtawa ya kpokọrọ ụmụ pụta a na-akpọ ya ede m sị na ọ gịnị ede

hmm? ị mara ya gaa zaa ọsịsọ ọ bụ isi akwụ dum mkpụrụ ya adaa yọm hmm? ị bịa gbutuo isi akwụ n'elu ọ ga-abịa daa dum then mkpụrụ ya eme gịnị daa yọm tasịsịa ngwa ka anyị na-agakwa gwam gwam gwam gwam oti nwata n'ihu nne ya ihe na-apịa obere nwa ụtarị n'ihu nne ọ na-ebe ọ na-ebe a na-akwa afụ ihe ahụ anya gwam gwam gwam gwam oti nwata n'ihu nne ya ị mara ga etinyere anyị na comment section ga-edebere anyị ihe n'ebe a na-edebe ihe ebe a na-edeba ngalaba okwu na-eme ọsịsọ ihe bụ oti nwata n'ihu nne ya bụ agụụ agụụ gụwa obere nwa ọ ga na-ebe akwa ka onye onye e ji ụtarị pụrụ iche na-apịa oti nwata n'ihu nne ya bụ agụụ ngwa ka anyị gaa n'ihu gwam gwam gwam gwam agadi ji ikpere gazuru ubi agadi ji ikpere ikpere gazuru ubi hmm? gwa m otu agadi ji ikpere gazuru ubi niile hmm? ị mara ga aza anyị ọsịsọ ngwa ka m zaa ya n'atụfughị oge otu agadi ji ikpere gazuru ubi a na-akpọ ya ọgụ ọgụ ị fụ ka e si jiri ọgụ na-akọ ugbo ị kọta ga-etinye ị kọta ga-etinye hmm, ọ ya ka a na-akpọ otu agadi ji ikpere gazuru ubi ọ bụrụ ọgụ gwam gwam gwam gwam ihe bu mmiri naa enu ihe bu mmiri naa enu gwam gwam gwam gwam ihe bu mmiri n'ime ya nagoro enu hmm? ihe bụ mmiri nagolo elu bụ akị oyibo m sị na ọ gịnị akị oyibo hmm? ka anyị kwukwa maka ọzọ ọzọ bụ gwam gwam gwam gwam mmadụ abụọ na-aga n'ụzọ mmiri na-ama otu onye mana ọ maghị onye nke ịbụọ gwam gwam gwam gwam mmadụ abụọ na-aga n'ụzọ mmiri na-ama otu onye ọ maghị onye nke ọzọ ya na ya so ihe a na-akpọ onye ahụ bụ nwaanyị dị ime ọ ya bụ mmiri na-ama nne ya ọ naghị ama nwa o bu n'afọ ọ ya bụ mmadụ abụọ na-aga n'ụzọ mmiri na-ama otu onye ọ maghị onye nke ọzọ ọ nwaanyị dị ime mmiri na-ama nne ya mana ọ naghị ama nwa e bu n'ime afọ ma ka anyị na-agakwa n'ihu ajụjụ nke ọzọ ọ na-asị gwam gwam gwam gwam ọbụnadị ọ nọ na mba na-ede na mba hmm? gwam gwam gwam gwam ọ nọ na mba na-ede na mba kedu ihe ga-anọ na mba ebe a na-edekwa na mba ebe ọzọ ị na-anụ ụda ya na mba ebe ọzọ ị mara ya ga-agwa anyị ihe a na-akpọ ihe dị otu a bụ egbe ị nọrọ n'otu mba kịta gbaa egbe ị ga-anụ ụda ya na mba ọzọ dum hmm? ọ ya ka a na-akpọ ọ nọ na mba gwa mba okwu a sị gị gwam gwam gwam gwam ọ nọ na mba gwa mba okwu ihe ọ pụtara bụ gịnị egbe maka ị nọdụ na mba nke a gbaa ya ị ga-anụ ụda ya na mba ọzọ ngwanụ ka ọ dịnụ uhuruchi ọmanụ ndị nke m ka chi foonụ bye